nke o chiri na zere onye ọbụla bụ ọyị gị na-eme ife ọbụla bụ ife ọjọọ ọ na-agara ya and gị nwa na onwe gị makwa na ihe onye ahụ na-eme bụ ife ọjọọ na-emegide mmadụ ibe ya mmadụ ibe ya na-akwa akwa arịrị na-afụ ya ọ fịa gị arụ gị nwa ikwu eziokwu ọ bịa gwa gị gị mee na ọ na-eme ọ na-agara ya achọrọ m ka ị ma na o nwere ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa a enwere ụgwọ ọrụ and mgbe ife ụgwọ ọrụ ya ga-abịa ọ na-abịa times 10 ugboro ugboro ugboro ugboro ihe ahụ i mere ọ nya ka o ji wee dụ mma mmadụ ị na-eme ihe ife ọma so that ihe ga-abịalụ gị ka ọ bụrụ ife ọma ka ọ ghara ịbụ ife ga-abịara ka ọ bụrụ ihe ọjọọ ma mgbe ị na-eme ihe ọjọọ ị na-emegide mmadụ ibe gị ị na-afụ mmadụ ọ na-akwa akwa arịrị ọ na-atọ gị ka ị me ka ị memina ya ị na-akpa nkata ụzọ dị iche iche ị fụkwa na ọyị gị na ife onye a na-eme adụlọ mma because onye ọbụla rugo 20 years 18 years erugo oge ịma ife ị fụ na ife onye a na-eme adụlọ mma ị je support ya maka na ọ na-eme na-ana free nke maka ị me nke ka ị naa free mana amalụta ụnụ ị megide ọsọ ya bụ na ife ahụ ime na ị na-enwe na ife ọma na-abịara gị ị ga-ata afịa mgbe ị ga-ata afịa ị ga-afụ ife a niile ị nweta ga-efu ruo n'isi ruo na njedobe ifele abụrụ nke gị and ife a na-eme n'oge na-adịghị anya maka na ndị mmadụ amara na ife ọbụla a na-eme n'ụwa a nwere ụgwọ ọrụ maka ị nwere ike ị na-eme ife ọyị gị na-eme na-eme ife ọjọọ na-agara ya ị sị ka ị je mee nke gị mgbe unu ga-ata afịa mgbe ahụ ọ dụgo too late ọ dụgo mbara too late and ifere ga-eme gị ifere ga-eme gị ife a ga-emepọ gị n'ihu ụwa ọ ka mma na ị bido n'ụtụtụ kịta ka ugbo mewe ife ọma ị fụ ebe ọyị gị na-eme ife ọjọọ gwa ya na ife ọjọọ ọ na-eme adụlọ mma ejena supportụba ya maka na ị support ya mgbe ọ ga-ebido taba afịa ihe a ga-erute gị ma na ife ọjọọ adụlọ mma afụzila na onye a na-eme ife ọjọọ jee mewe nke gị maka na ife ọjọọ ahụ nwere ife ọjọọ ahụ o nwere ka ọ ga-esi wee duru gị n'isi ọ ga-erukwa n'ụzọ kwụsị gị and ọ ga-abịa mepụọ gị mepụọ gị mee gị ife ọ ga-abụ mme gị rụsị akara a ga-eji efichi inyi kwụwe aka gị ọtọ mebe ezigbo omume na onye ọbụla na-eme ezigbo omume na ifere anaghị eme ya onye ọbụla na-akwụba aka ọtọ anaghị emegide mmadụ ibe ya ifere adịghị eme onye ahụ onye ahụ onye ahụ ga-arahụ ụra larụ ụla ọfụma ma onye ọbụla na-eme ajọ ife na-emegide mmadụ ibe ya ndị ahụ anaghị arahụ ụra maka mgbe ọbụla ife ha mere onye ahụ ga na-adụ ha n'obi ha ga na-eche maka ya ma na nlọ ma na ụra ife ọbụla ha ga-eme ife ha mere onye ahụ onye ọbụla ha mejọ ga na-agbata ha n'obi mgbe ọbụla mebe ezigbo omume ka ị na-ararụ ụla ọfụma otu anyị si ararụ ụla ọfụma